ka bɔ kati zirakɔrɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na an kanubagaw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na ni ala sɔnna insala an b'an balimakɛ fo k'a barikada an balimakɛ nana dɔnku a nakun ye min ye o ni a bɔra yɔrɔ min na an b'a ɲini a fɛ a k'i da don a la a ka walawalali k'a ɲɛ ni ala sɔnna ma bɔn san'o cɛ dɔnku n'an balimakɛ y'a da don a la a ka walawalali kɛ dɔnku fayida dɔ bɛ yen an bɛn'o di aw yɛrɛ ma an b'o kɛ fi sabilillah an b'o kɛ ala yɛrɛ jati kama sabu bɛɛ b'an da ni fayida di de ye dɔnku ni an balimakɛ tilara kuma na a nakun ye min ye dɔnku o ni a bɔra yɔrɔ min na dɔnku a nakun ye min a k'i da don a la ka walawalali kɛ o de ka fisa sabu fɛn bɛɛ tɛ anw yɛrɛ ka fɔli ye ni mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ o ka fisa anw yɛrɛ da k'a bɛɛ fɔ ni ala sɔnna a ma an balimakɛ bisimila Salamu aleykum. Wa aleykum salam karamɔgɔ. Anbaa bisimila. Anbaa somɔgɔw dun? Anbaa. Anbaa.
Anbaa. Karamɔgɔ juguman tɛ. Insala. Ne bɔra Faransi de. Faransi.
Unhun. Faransi dugu jumɛn?
Paris. Anhan. Ne nana ka bɔ Paris nin y'a tile saba ye. Insala. Bon n ser'i ma karamɔgɔ. Anhan. Nin juguman tɛ. Kosɛbɛ.
n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana in kɔnɔ inshallah maliba in na mɔgɔw sɛgɛnnen don kojugu ni ala sɔnna ma surtout an minnu bɛ kɔkan ni ala sɔnna n'o fran bon bamanankan ka gɛlɛn dɔɔni dɔɔni n bɛ n débrouiller voilà mais i bɛ se k'a ɲɛfɔ i ka kuma ni tiɲɛ o de ɲɔgɔn tɛ n'ala sɔnna sabu mori filomaniw cayalen bɛ mori bandiw cayalen don mori kalabanciw cayalen don mori piriparakanfɔlaw cayara mori sɛ ɲiminaw cayara mori ba ɲiminaw cayara mori saga ɲiminaw cayara mori misi ɲiminaw cayara mori dangadenw de cayalen bɛ bi mo a bɛ ka moriya nege bɔ mɔgɔ la hali k'a f'i ma ko bi ko mori walahi n'i kunmasuuru de bɛ tagama n b'a fɛ i ka kuma i ni ala cɛla la sabu adamaden n'i ye min kɛ bi lahara jɔ don i bɛ ɲininka a la i ka kuma i ka tiɲɛ fɔ sabu diɲɛ bɛɛ de ɲɛ b'an na diɲɛ bɛɛ de ɲɛ b'an na i k'a dɔn an kanubagaw bɛ diɲɛ fan bɛɛ i ka kuma ni tiɲɛ ye i ka kumakan walawala i nakun ye min ye i ka walawalali kɛ o de ka fisa insala n balimakɛ i bɛ se k'i da don a la i b'a walawala mɔgɔ b'a faamu cogo min na d'accord n y'a faamu ni ala sɔnna n tɛ kuma janya kosɛbɛ insala n nakunba ye i ka barawuti ko in de ye a ye nafa min ɲɛ ne ye ala kelen de b'a dɔn yanni i ka barawuti in wagati cɛ yanni n ka s'a ma cɛ n sɛgɛnna karamɔgɔ n sɛgɛnna kosɛbɛ ka n to paris n sɛgɛnna trop trop trop kosɛbɛ bɔn n'i y'a ta k'a lajɛ karamɔgɔ dɔw bɛ yen n'u bɛ mali na yan kosɛbɛ u ye ne ka wari min dun ça vaut des millions des millions k'u bɛ kuranɛ kalan ne ye kosɛbɛ u ma foyi ɲɛ ne ka ko la awɔ u ye n ka wari tiɲɛ fu ka kuranɛ kalan i ye awɔ a ma foyi ɲɛ i ye foyi a ma foyi ɲɛ mɛ i bɛ se k'a ɲɛfɔ hali faransɛ yɛrɛ la dɔɔni mɔgɔ b'a faamu Bon ni ko n b'a fɔ faransɛ la a bɛna kɛ dɔɔni c'est bon comme i tɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ i bɛ se k'a ɲɛfɔ u b'a faamu cogoya min na dɔrɔn voilà il y'a un cas un marabout qui est au Mali bon il est venu en me disant qu'il va m'aider donc je lui ai envoyé de l'argent kosɛbɛ des millions des millions qu'il va lire le Coran pour moi bon ne ko ko problème t'a la a ma foyi ɲɛ i ye a ma foyi ɲɛ n ye n ka wari tiɲɛ. dɔw wɛrɛ fɛnɛ bɛ n ser'o ma tuguni a bɛɛ ye réseaux sociaux kan in de ye k'u bɛ yasini kalan i ye ka dɛsɛ voilà u bɛ yasini kalan ka dɛsɛ a ma foyi ɲɛ a ma foyi ɲɛ yasini tɛ nafolo dalu ye caman bɛ u bɛ taa u sigi ko yasini yasini tɛ nafolo se mɔgɔ ma kosɛbɛ yasini ye fɛn min ye kunnafɛn yasini bɛ kalan kunnafɛn tɔgɔ hali ni kunkolodimi gɛlɛn b'i tɔgɔ la bi n'a yasini kalan walahi a bɛ kunkolodimi banna pewu n'i y'a mɛn ko nafolo dalu nafolo dalu ye fɛn min ye n balimakɛ n balimamuso o ye barawutu de o de kama ne y'o fɔ bɛɛ ɲɛna maa o maa bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko barawutu o de nafolo dalu ye n'i t'a dɔn dɔrɔn a fɔ k'i t'a dɔn n'o tɛ barawutu tun bɛ masa solomana de bolo o kɔfɛ i k'a dɔn seyidina aliyu y'a baara kɛ barawutu la Seyidina Ali y'a barawutu sɔrɔ Walijini Samarusu de bolo kɔlɔnba kɔnɔ Seyidina Ali ni Walijini Samarusu ka kɛlɛ ni Seyidina Ali kɛlen ka se sɔrɔ Walijini Samarusu kan Samarusu sɔrɔla k'a fɔ ko Seyidina Aliyu ko n'i y'a ye ko silamɛ caman bɛ yen u bɛ sa ka taa don jahanama kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko sɛgɛn ni kamanagan bɛ k'a sababu de ye mɔgɔ caman bɛ i b'a sɔrɔ sɛgɛn b'u la kamanagan b'u la u bɛ taa don mori kafiriw kan u bɛ taa don laturudala dangadenw kan u bɛ taa don soma lankolon nɔgɔlenw kan ka dɛsɛ u bɛɛ b'u ta kɛ ka dɛsɛ u tɛ se ka jinɛ bɔ mɔgɔ la u tɛ se ka kunnafɛn bɔ mɔgɔ la bɔn o ye kelen ye u tɛ se ka nafolo se mɔgɔ ma fɛnɛ ni barawutu dalu tɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko barawutu min filɛ nin ye ale bɛ baara de ni sagajigi jɛman de ye barawutu min filɛ an b'a baara kɛ ni sagajigi jɛman ye n kalila ala la bilahi o de la mori ka ci cɔ cɔ ci cɔ kuma de cayara n'i tɛ barawutu dɔn dɔrɔn i sen bɔ moriya la donc n balimakɛ i bɛ se ka tɛmɛ ni kuma tɔ ye inshallah voilà Bon kuma tun man nɔgɔ n ma dɔɔnin, kosɛbɛ, donc comme i yɛrɛ ye Barawutu ko in fɔ, unhun, tiɲɛna ne balima tɔ minnu bɛ France, kosɛbɛ, ne kɔni nana su in na, awɔ, donc i ka dɛmɛ don olu fɛnɛ ma, unhun, i ye dɛmɛ don ne ma cogo min na, kosɛbɛ, bi bi in na ne b'a fɔ alihamudulila yarabi mais a baara kɛra a ɲɛna o ou bien a ma ɲɛ an b'o yɔrɔ karamɔgɔ a ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de a ɲɛna fo ne nana nin ye nakun ye k'i remercier de n'a tun ma ɲɛ n tun tɛ se yan a ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ alihamudulila bi ka fisa ne ma dɔnku aa o ta bɔ a la karamɔgɔkɛ dɔ fana a ye n sɛgɛn kojugu n'o ye ko u bɛ laturu da n ye aa ninnu fana ninnu ye n sɛgɛn ninnu ye fulomaniw yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ caman bɛ yen laturu u bɛ k'a fɔ k'u bɛ laturu di mɔgɔw ma mɛ caman bɛ yen u tigɛ ma don laturu la u bɛ ka laturu baara n'i tigɛ ma don laturu la n'i y'a baara a tɛ fɛn ɲɛ i ye o de la n'o fɔ mɔgɔ caman ye bi m'an bila kuma na caman kɛra laturudala ye bi u bɛ laturu ɛntɛrinɛti kan dɔrɔn u bɛ t'a ta k'u bɛ baara kɛ n'a ye e bɛ taa laturu baara laturu yɛrɛ bɛ k'i sigi laturu b'i sigi de tanki n'i tigɛ ma don laturu la n'i y'a baara laturu b'i ta ci n kala ala la o de la ne bɛ tilen k'a fɔ fɛn min ka di mɔgɔ ye dɔrɔn fɛn fu ka fɛn dɔ ye dɔrɔn k'a ta dɔrɔn ka baara kɛ n'a ye tanki e tigɛ ma don laturu la kan'a baara
d'accord bon kuma ka gɛlɛn n ma kosɛbɛ ne kɔni nana e su in na ko i taara laturudalaw fɛ k'u y'i ka miliyɔn caman minɛ k'a dun u ye n ka wariw tiɲɛ i taara kuranɛkalalaw fɛ u y'i ka wari minɛ k'a dun i ye wari di dɔw ma ko ka yasini kalan i ye nafoloko la u ye yasini kalan ka dɛsɛ a ma foyi ɲɛ i ye
su in na ne kɔni nana barawutu de baara de ye ne ka nafolo ko ɲɛnabɔ ne nana ko su in na ne b'i remercier n nana ni nafolo dɔ ye n ko n b'o d'i ma
karamɔgɔ cɛn na o t'i sara bɔ dɛ ne b'a fɛ i k'i da maga barawutu ko in na pour que n balima tɔ minnu fana bɛ degun kɔnɔ i ka se k'u fana bɔ degun kɔnɔ ne kɔni ne se waa kɛmɛ t'i sara bɔ ma i b'o minɛ ka o kɛ ko dɔ ye i bɛ se k'a kɔnte dɔnku i k'a dɔn k'a fɔ ko barawutu baara ye fɛn min ye ala n balimakɛ n balimamuso o de la ne y'o fɔ bɛɛ ɲɛna maa o maa bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra hamina ko dɔ de b'i la hamina ko gɛlɛma de b'i la a kɛra siri de b'i kan ou bien kunnafɛn juguman de don b'e la k'i ka ko cɛn i ka kow daminɛ ka di laban t'a la i bɛ to ka sogo sogo juguba i bɛ to ka sogo ji la sogo la tɛrɛ e ye cɛ e bɛ sogo kɛ ni muso dɔ bɛ ka se ɲɔgɔn ma o ye kunnafɛn juguman ka baara ye n'a sɔrɔla e ye muso de ye k'e bɛ sogo cɛ la bilahi ni barawutu baara ma k'i ye n kala ala la i bɛ don diɲɛ mori bɛɛ kan bilahi i tɛ furu sɔrɔ n kala ala la tanki kunnafɛn donnen don i muso la ni barawutu kalan ma k'i ni barawutu baara ma k'i ye walahi i tɛ furu sɔrɔ f'i ka sa n kala ala la sabu mori fulomani kɛmɛ de ka moriya tiɲɛ mori bandiw de y'a moriya tiɲɛ mori baɲumanw de y'a moriya tiɲɛ o de la bi ne y'o fɔ bɛɛ ɲɛna karamɔgɔ ɲɛna n'i tɛ min dɔn dɔrɔn a fɔ k'i t'a dɔn a banna o de la barawutu baara filɛ nin ye an b'ale kɛ ni sagajigi jɛma de barawutu baara bɛ kɛ ni sagajigi jɛma de an bɛ mɔgɔ min don kaluwa la waa tan bɛ di olu ma o kɔfɛ ni kalan in banna pewu sabu a kalan bɛ bɛn tile wolonwula de ma an bɛ mɔgɔw bila u bɛ don a kaliwa de la k'a kalan k'i tɔgɔ la donc a kalankɛla ninnu waa tan bɛ d'olu ma bon ni kalan in banna pewu an bɛ sagajigi jɛman kelen san an b'o faga sagajigi kɔni an b'o sɔrɔ a waa tan ni duuru saga sɔngɔ o ye waa tan ni duuru ye bon mun bɛ don kaliwa la waa tan de bɛ d'olu ma bon o kɔfɛ sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ a bɛ i n'a fɔ e nana bonya di ne ma cogo min na donc n'a sɔrɔla ne tun ka sara minɛ e la e tun tɛna bonya di ne ma o de la ne y'o fɔ moriw bɛɛ ɲɛna k'u ka baara kɛ tiɲɛ kan u ka baara kɛ o de ka fisa sabu e bɛna fɔ k'e bɛna mɔgɔw ka wari minɛ k'a dun n'u mago ma ɲɛ donc e tɛna kɛ kafiri o la sabu e bɛ ka mɔgɔw ka wari minɛ k'a dun n'u mago ma ɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ i tɛ sinɛ siratu tigɛ abada n'a dɔrɔmɛ kelen n'i m'a fɔɔnɔ janama kɔnɔ o de la mori kafiriw cɛra mori bandiw cɛra mori kalabanciw cɛra mori dangadenw cɛra mori o mori bi mɔgɔw tɔrɔnpe k'a fɔ k'e bɛ se na e bɛ se na e ye kuranɛ kalanna ye o e ye laturudala ye o e ye jinɛ folikɛla o e ye sogo kɔrɔfɔla ye o e ye yiri baarakɛla o k'a fɔ nkalon dɔ tigɛ k'e bɛ se ka baara kɛ mɔgɔ ye k'o kɛ nafolotigi ye ka fɔ sɔrɔ i tɛ se k'a fɔ k'e bɛ se ka nin cɛ in cɛ in ka muso minɛ k'a di cɛ ma k'a fɔ k'e bɛ se ka muso de furu k'a di cɛ in ma ka dɛsɛ e k'a fɔ k'e bɛ se ka ko dɔ kɛ k'a sɔrɔ i tɛ se a jurumu falɛri bilahi a jurumu falɛri kelen don i n'a fɔ mɔgɔ min n'a ba bɛ jɛ alikaba kɔnɔ siɲɛ bi wolonfila ni wolonfila o de la mori kafiriw cɛra mori dangadenw cɛra mori parakanfɔlaw cɛra mori o mori bɛ mɔgɔ tɔrɔnpe a jurumu falɛri kelen don i n'a fɔ n'i ba bɛ jɛ alikaba kɔnɔ bi wolonfila ni wolonfila o de kama barawutu baara n'i b'a fɛ an ka baara k'i ye i ka nafolo sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la k'i faw ni baw ta ka bɔ sɛgɛn kɔnɔ tiriki tɔrɔkɔ la e yɛrɛ bɛ ɲani min kɔnɔ papiye ko gɛlɛyalen don baara ko gɛlɛyalen don e mana don ko o ko la k'o daminɛ ka di laban t'a la ko walahi e donna diɲɛ mori bɛɛ kan ka dɛsɛ

0 0 223 78 03 05 49 a kɛra e maa o maa e ka baara ye sanu baara ye o e ka baara ye jaman baara ye o e maa o maa bɛ k'e bɛ damanda dɔ la e dɛsɛlen bɛ ka sanu nafolo sɔrɔ ubiyɛn a kɛra e mekanisiyɛn de ye o e ye moto dilanna ye o e ye mobili dilanna ubiyɛn e ye mobili feerela e bɛ fɛ k'i halala du de jɔ i ye ubiyɛn e bɛ lokasɔn e bɛ fɛ k'i halala du de jɔ i tɔgɔ la n balimakɛ n balimamuso a kɛra e fini feerela o e ka baara ye baara sugu o sugu ye ubiyɛn e ye dɔnkilidala ubiyɛn e ye balontanna ye o e ye kɔmɛrisan de ye o sanni feere kɛba ubiyɛn e ye mobili bolila ye o e ye sofɛri de ye o e bɛ fɛ k'i halala mobili sɔrɔ walahi n'an ka barawutu baara kɛ n kalila ala la i b'i sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ la wa a kɛra kunnafɛn bɛ ka kunkolodimi gɛlɛn bila i la a kɛra bana gɛlɛn dɔ de sɔrɔlen don e la n'a barakutu baara kɛ i bɛ sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ a la an bɛ barakutu baara kɛ cogo min na an bɛ sagajigi jɛman de san sabu a baara bɛ kɛ ni sagajigi jɛman de ye an bɛ mɔgɔ minnu bila u bɛ don a kaliwa la ka kalan k'i tɔgɔ la kalan min bɛ tile wolonfila ma tile wolonfila o fɛnɛ sɛgɛrɛ de anw bolo o y'an ka sokɔnɔ fɛn mɔgɔ min bɛ don kalan na ka kalan kɛ e tɔgɔ la waa tan bɛ di olu ma bon ni kalan in banna pewu an bɛ sagajigi jɛman kelen san an b'o faga sagajigi kɔni an b'o san waa tan ni duuru o kɔfɛ sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ ni baara kɛra ne tɛ ala ne tɛ kira ni ala y'a kɛ ni laɲini sabatila donc i mana se ka min di ne ma o ye ne garisɛgɛ de sabu adamaden kana sara minɛ mɔgɔ la tant qu'a mago ma ɲɛ fɔlɔ e tɛ ala ye e tɛ kira ye karamɔgɔkɛ a to u mago ka ɲɛ n'u mago ɲɛna n'u y'a min d'e ma o y'i garisɛgɛ de a bɛ i n'a fɔ e nana bonya min di ne ma nin ye nin ye ala ne bɛ ala de fo ka ala barika da ne ka cɛya tɛ ala de y'a nin kɛ donc bon ne fɛnɛ kun kɔnna ka wari minɛ e la ni e mago ma ɲɛ don a bɛ kɛ i n'a fɔ ne ye kafiri de bon maa o maa bɛ ka mɔgɔw ka wari minɛ k'a dun kana siga a la fiyewu bɛɛ jahanama kɔnɔ di wa dangaden ka fisa n'u ye maa o maa bɛ mɔgɔ ka wari minɛ k'a dun k'a sɔrɔ u mago ma ɲɛ n kalila ala la dangaden ka fisa n'u ye sabu karamɔgɔ ɲamɔgɔdenw cayara karamɔgɔ dangadenw cayara karamɔgɔ kafiriw cayara karamɔgɔ maalankolonw cayara o de la karamɔgɔ a ye siran ala ɲɛ atakulaha a ye siran ala ɲɛ a k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ tɛ so ye diɲɛ bɛ ban pewu o de kama an bɛ barakutu baara kɛ aw tɔgɔ la a ye n wele n ka telefɔni nimoro la n'o ye zéro zéro deux cent vingt-trois soixante-dix-huit zéro trois zéro cinq quarante-neuf donc an bɛna wari in kɔntɛ aw bɛɛ k'a ye n cira somɔgɔw ɲɛna u tɛ ci sara bɔ donc an bɛɛ ka jɛ an ka a wari kɔntɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna inchallah donc n balimakɛ an ka kɔntɛ ɲɔgɔn fɛ i yɛrɛ bɛ kamera jɔ a la inchallah donc a daminɛ kelen

bi saba ni kɔnɔntɔn bi naani o tɛ bi naani yan o ye waa bi seegin de kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonfila seegin kɔnɔntɔn tan waa fila fila bi duuru o ye joli o ye waa kɛmɛ o ye waa kɛmɛ de bon an balimakɛ de nana nin bonya d'an ma ni ala sɔnna a ma donc an balima aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na donc a kɔni ɲɛ bɛ nin na ni ala sɔnna donc an balimakɛ nana ni nin ye donc an b'an balimakɛ fo k'a barika da sabu n'i ye ɲuman kɛ mɔgɔ ye a b'a dɔn i ye o de la adamaden tɛ fitiriwale n'i y'a ɲuman k'u ye u b'a dɔn i ye adamadenw tɛ fitiriwale o de la ne y'o fɔ moriw ɲɛna a ye baara kɛ tiɲɛ kan a banna sabu n'i y'a min kɛ ala b'i sara o de la o de la ne bɛ ka hinɛ adamadenw na ala kama n bɛ k'a k'u ye ala jaati kama n bɛ ka baara de k'u ye sabu ne tɛ sara minɛ aw la min ka gɛlɛn o ye baara musaka de ye mɔgɔ min don kalowa la waa tan bɛ d'o ma ni kalowa banna an bɛ sagajigi jɛman san an b'o faga sagajigi kɔni ye waa tan duuru ye karamɔgɔ bon an bɛ baara kɛ nin cogo la o kɔfɛ sara tɛ ne ni aw cɛ ni baara ɲɛna aw bɛ se ka min ɲɛnabɔ dɔrɔn a banna karamɔgɔ yɛrɛ bɛ tilen ka na ne fɛ yan ne bɛ ka baara k'u ye walasa u ka se ka mɔgɔ sɔrɔ ka baara kɛ karamɔgɔw bɛ tilen ka mɔgɔ ka wari minɛ u bɛ k'an bila ka baara kɛ walasa walasa u mago ka ɲɛ cogo min na o karamɔgɔ ɲumanw bɛ yen donc n'i tɛ min dɔn dɔrɔn a ye n wele a k'an bila la an b'a baara kɛ donc ni u y'a hɛrɛ sɔrɔ ala b'o baraji di e karamɔgɔkɛ ma donc o de la karamɔgɔ bɛ tilen ka na an fɛ yan an bɛ ka baara k'u ye inshallah i b'a lajɛ n'i sera ka ɲama i bɛ segin nimoro kan ani voilà ani i b'i kungo k'i bɛ fayida dɔ di mɔgɔw ma ni ala sɔnna inshallah donc telefɔni nimoro n'o ye 78

a bɛ fɔ nin ma ko lemurukumuni balimakɛ nin ye lemurukumuni de ye donc nin lemurukumuni kelen kelen min filɛ nin ye donc balimakɛ lemurukumuni filɛ nin ye donc nin min filɛ i bɛ ya wadudu de sɛbɛn nin kɔnɔ ya wadudu i b'o sɛbɛn k'a ni lemurukumuni ji de fara ɲɔgɔn kan ya wadudu i b'a sɛbɛn n'a y'i diya i bɛ se k'a sɛbɛn siɲɛ mugan ni fila n'a y'i diya i bɛ se k'a sɛbɛn siɲɛ bi naani ni fila n'a y'i diya i bɛ se k'a sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ fila ani mugan ani fila n balimakɛ n balimamuso n'a sɔrɔla e ma ka go yɛrɛ de k'i ma ka go ko fali k'i magoya ko lɛ n balimakɛ n balimamuso e ala ni lemurukumuni ci i k'a fara ɲɔgɔn kan a ji k'a bisi ka wadudu sɛbɛn k'a ko balimakɛ a mun i fari la i b'a kɛ tan dɔrɔn walahi ni maa o maa y'a nin mun a mun dɔrɔn tile saba walahi tile saba i b'a jaabi fɔ n ɲɛna n balimakɛ nin ma kɔrɔbɔ dɛ n y'a nin di aw ma ala kama sabu kɔnɔnajɛya de ɲɔgɔn tɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na fɛn bɛɛ tɛ wariko ye n y'a nin di aw ma ala ni kira kama a y'a kɛ aw yɛrɛ ye mais barawutu baara n'a y'an wele an b'a baara kɛ donc an b'a fɔ aw ma asalamu aleykum warahamatulayi taala wa barakatu shukran an ka foli bɛ